Ebe ọbụna ụnụ nọ, ụtụtụ ọma nụ. Ọ Chi Marine Temple. Ọfịa afụlụ agụ na-ekwu. Ife mere m ji bịa n'isi ụtụtụ a bụ na what is going on? Ife na-aga na Facebook na-agba yala yala kịta anụwa gbasara Ayaya Nando na Okongwu Dibia. Ee, adị m very disappointed na such thing. mana nwere onye m blame ma m takwanụ onwe m ụta iwepụta ọlụ dibia na social media mana ụnụ ma na ọ bụrụ na arapụ isi aka wee gba ụlịọ na ọkọ ya esi na-adị Facebook ụnụ fụkwanụ bụ ha fele mba ụwa ụmụ nwanne anyị na-ekili anyị pastors na-ekili anyị ndị dibia ndị ọzọ na-ekili anyị and malụ nụ na ọlụ dibịa na bigo a na-asọbụ asọ mbụ a na-asọbụ ọlụ dibịa asọ mbụ but now ọlụ dibịa adịgo very common ọ dịgo very real na everybody now nwee ike zụgide afịa ma nke gbagide ashawo ọ sị na agwụ amago ya Ayaya Nando akpọ m ya na phone yesterday anụgo m your own story Okongwu Dibịa m ma akpọnwu ya na phone because na mụ na ya na-abụ abụrọ level and ịbụrọ dibịa onye m blame rinne bụ Ayaya Nando eblame kwa m ya reason ka m si blame ya bụ na onye ọbụla na-eme dibịa na-asị ka mmadụ bịa gbanye ya n'iru akwụkwọ ebe inwe Facebook nke gị kedu ife mmadụ ga nke ife advert mmadụ ga-emeli yi karịa nke chi yi meli yi advert mmadụ na-emekwa n'ụwa anụwa bụ na a na-alụ ọlụ anyị na-eme ekpele ka ọlụ anyị lụ ka ọ na-aga na ọlụ ọbụla anyị na-anyị lụ gaa na ọ ya-akpọtara anyị more client mana malụ na amalụ na ọ bụrọ ọlụ niile dibịa lụ na-ele and onye ọbụla niile na-ebu ka ụwa sị na ya bụ highest n'ụwa anụwa na-eme mistake onye ọbụla niile ewu ga-ewu ya ewusi onye ọzọ ewubekwa maka na a mụọ nwa a mụọ ibe ya and ime ka ụwa wee sị na ịbụka ezigbo mmadụ na social network ị ma na ị ga-enwe problem ndị inwe 100 followers 80 followers nwere ike bụrụ ndị kpọ yị asị 20 abụrụ ndị like gị Ayaya Nando ịtụ this guy alụsị according to video nke m watch this morning the part na the guy nọ o wee kwuo sị na ị gwa ya nwa na ị ya na-akwụli ya ụgwọ every month 250,000 na ị ya-ebunye ya moto lụọlụ ya 5 bedroom flat i wee bunye ya moto moto nke ibunye ya adịrọ mma ọ dị impatient kama ọ ya abịa nwee ndidi 2 weeks ọ gbaghalịba because nke o ji bụrụ nwata na ịmara nwata na okenye mekọ ife okenye emebezie ka nwata maka na okenye na-adị mma okenye bi emekọ ife and before mmadụ eme ife ọ ya akpọghịrị advisers social media alone no unu need inwe personal advisers ndị ka unu malụ ife dị na social media social media na-ebugo onye mmadụ elu social media na-ebutu mmadụ ebutu ọ bụrọ mmadụ na-asị ngị ride on bụ ndị fụ gị n'anya biko ana m ayọ eji m this medium wee na-ayọ onye ọbụna iwe na-ewe n'okwu ọnụma ya dajụọ mana si kpọọ na alụ alụ one o nwere video ndị ime mmadụ ndị si na a na-ele nke a sị na imeli ya ife o wee nwee ego nke a sị na imeli ya ife o wee nwee ego ọ bụrọ ife ndị a ga-achọ ịma we don't care to know omenala abụrụ na omenala nye omenala na ihe enwe ego ọ bụrọ mmadụ na-ebe ị gwọọlụ ọgwụ ga-abụ ọgaranya ogbenye ga-abịa ọgaranya ga-abịa ekpere na-ekpe bụ nke ka ụkwụ eji bịa ka ụkwụ eji eje na mma na ọ bụrụ na abịasịzi ọkazie njọ so all those things bụ advert eji adọ fans fans ya na-adọ duoru ma ọ ga-efe fans nwanụ ga-eme ọ social media ga-eme unu bụlụ ọgaranya mba ife ya-eme unu bụlụ ọgaranya bụ ife unu na-eme bụ aka ọlụ ị lụpụta na example na ị kpọta ndị okooko akwụrụ ndị a atasị arụ n'elu juru afọ mmadụ juru moto ebe be ibe anyị tasị ọkwa mmadụ bute moto kịta Mercedes na be m ka onye thanksgiving si ya na m ma mgbanyekwa na Facebook I can't put it on social media for some reason i nwego testimony ife ọma kịta ọkata nọ arrange ma a sị ma na nzọrọ ụkwụ tata ka m gbapụ akpụkwụ m na ụkwụ na ala m enyi dị nwa wepụta social media wee jee mee plan work with somebody ka m mee video ịnụ na na bụọ m ibu a na-etigbu m ma m mee ya fail m bụlụ pass m bụlụ nwere onye gbasara ịtụ this young man anụsị m na i kwe ya nkwa na ị ga na-akwụ ya ụgwọ every month 250 ka o wee na-ya awa asị gị ọ bụla ọ bụrụ this young man na-akịta awa asịba gị o nwere ya amaghị na social media mana amaghị ya maka afa ya ewubego yes afa ya na-ewu mana social media dị iche so many people n'obodo oyibo wee fụ yi okongwu dibịa na onwe bụrụ gbanya n'akwa bụrụ unu mee agreement according to what the boy said na unu mee agreement na ị ga na-akwụ ya ụgwọ every month ọ nwa bee ka ọ bụ he's your boy ọ your boy na-e promote yi ọ dịka PA m bụ michael egotere m ana lụọlụ ya sorry alụbeghị m ya ụlọ maka m ma nkwu nke m na-emerọ tia m ma ntụ asị egotere m ana enyekwu 50 by 100 nụnye ya nwaanyị onye ọ na-anụ bụ onye ebonyi state ndị ebonyi state na a na-anụ nwaanyị na a na-ego efi nke mụnwa nụ nke m egoro m efi mana nwa m onye ntị na ana ego efi na nke fa m were ego efi nye fa fa eje gote efi igbo yes m ma asị na egororo nwunye m efi oge nna anyị ọnụ mee na ndị be my pa na-achị nwaanyị gonye efi na mmakọtara efi m ga-egote efi m ọ tụba mmadụ ime nje n'ọlụ anya ọ ife ndị a bụ cameraman m ka m na-agwa ya bụ Michael na Michael Michael ọyị m nwoke bụ ọ bụrụ nwanne m ọ bụrụ ikwu m ọ bụrụ ibe m afụ m ya na bakery ebe ọ na-ata afụfụ wee pikili ya so wee bụrụ nwaanyị ji ekwu ya wee kwe ya nkwa na m ma alụrụ ya two bedroom flat na ana m gotele ya and agwa m na ntụ ụlọ my estate na m ma alụrụ ya ya ọtọ dị anadụ n'ime estate ma so o wee bụrụ ya nkwa ọbụla i kwe mmadụ n'ụwa anụnwa bụrụ onye na-asaba isi try ya ka i mezuo ya maka ọ bụrụ i mezurọ nkwa a ọ fụ na ana ji because ị mago na ndị mmadụ amarọ ndị papa anụnwa mmadụ na-ekpọpụta tụọ alụsị ahụ asịrọ m na alụsị atụ ma ọ dịrọkwa mma o mana iwe ọ iwe ka e ji mee ya iwe ọkụ o ji iwe ọkụ emebi ife really o nwere onye obi na-eri nke ọjọọ the guy anụnwa apụtago Facebook na o soro gọkwa ọkụ okwu abụghị na mkpali ngị na nwatakịrị tiga akụ o buru gị akụ gbapụ ọsọ ngị ejirizi ichele yes nwata na nwata ọkwa nwoke kpọ nwata nwunye ya nwata kparịa ya ọ bụrụ na i mebere onwe social media ala na-ekesapụta package onwe were nwayọọ ife na-eme ife aba anya ukwu ọ mmadụ niile ya alụ hotel na dibia ọ mmadụ niile ya abụ ọgaranya ọ mmadụ niile ya abụ ọkalịkasị ya na dibia ọ mmadụ niile ya enwe duplex Agbalanze good morning Agbalanze eji m gị nnukwu ụgwọ mana oge adịka elu ihe enwere ụmụ ndịda adịma corruption mana ya dịba so ọ bụrọkwa eji m ya ụgwọ ego mana eji m ya ụgwọ ọgwụ ego ịkọrọ arụsị m ya dịbakwa ị ma na nni ọ bụ na e tinye na fridge nwere ka o si ajụ oyi ọ block o mechaa oche ice apụ e sie ya wee likwa ya bụ ndakwa so wee bụrụ ya ọ mmadụ niile ya alụ duplex ọ mmadụ niile ya aba flight ọ mmadụ niile ya ego moto mba a flight na alụ dibia arụ adịghị dị ụmụ gị i nwee plan for your children ụmụ ya na-eje akwụkwọ nwa gbagote ịlụ ọlụ imeri ọlụ ọ lụba ọlụ nwetebe ego ọ bụ na ị nwere nnukwu ego nwa ya enwe nnukwu ego mana nwee afa a na-anụ anụ na ọ bụrụ ọgwụ niile dibia gwọ na-ele ọ bụrụ ọgwụ niile dibia gwọ na-ele ngwa na testimony mmadụ niile na-ekpọpụta na social media ka e nye testimony n'ime fa abụlụ nke ndị anụnwa dịka ndị agụụ na-agụ very nonsensitic boys nke a na-asị na ọ bitcoins ka ọ na-eme nka nka mmadụ ahụ m chọ kịta m je gbaa video Mercedes mmadụ bute na be m na m egogo moto nke a bụkwa onye yahoo nke a bụ onye na-eme oil business yes mana mma mgbe ya na Facebook mana mbete ma WhatsApp status yes and m ma abịa online nwa anwansị ka m mee arrangee ka m wee dọọ crowd anyị nọ na bụ omigbu mma mmịa nke bụ nke m ya bịalụ m nke na-abụrọ nke m ya fuck out atụrụ ọ na unu erigo nri this morning na-eriju afọ ma kalịkwa ndị na-enu nni a ma karịkwa ndị na-enu nri ọzọ m erigbu onwe m eri nri ụwa gbanye mere nke ọ na ezi afa ka ego ezi afa mee gịnị ka ego ọ bụrọ mmadụ niile ya-alụ hotel ife na-ese okwu a kịta bụ na ka m gwazi unu ife na-ebute nonsense a na social media ka m kụzie ya kịta ka unu na-anụ aka m na-abịa akwa ọkụkọ bụ tiwara akị gee m ntị gee ntị ka m kọọrọ ya ka ị nụ yes ị dị opportuned lụọ dibịa gwọọ ọgwụ nweta ego ndị mmadụ abịa ife niile abịa ya nso so many of them bụ foolish people ọmụmụkwu chima ekwugo m okwu taata ọkwụ nche n'ụlọ m taa tịnsị ekwugo m onye ikpe ikeche kọwa ya kọwa ka afọ e wee welu jealousy na the boy bịa chapụ onye ọbụla na-achọta ka ọ lụọ hotel onye ọbụla na-achọ ka o goo nnukwu moto competition o wee bụrụ na unu na-imitate that boy na ọ- torch ya na-enwu kịta ahụ mụnwa nwe nke m nke mụnwa lụ bụ water factory m lụọ tenant house 35 building ka m nwe 35 ịtọ na ise ọ bụrọ hotel and m ma ewere isi m kụọ n'ala na m ga-arụrị hotel ka m were dịka onye a wee na-arụzi ata atasị gbute ọ tara atasị gbute ife niile ka unu ra bụ ndị na-apara mma gara social media so many of you are fool ndị ala ka ọ na unu enwerọ uche that guy bụ akwa chukwu agbanyegoro ya torch ọ na-egori ụwa unu achọ ka unu imitatie ya ị na-imitate ya format nke ya format nke ya unu chọ by fire by force ka unu nwuo onye chukwu sị na ọ ma nwuo ọ ma nwuo ife mmadụ iwu ọ ga ndị mmadụ na-enye mmadụ ego sị a ja emela video were ego kwụọ ya ka i melu video i kwuo nonsense na platform yi ka ị kparịa m tụọ ya alụsị

yes akpa ọgwụ eme ya kwara hotel ụna eje bịa fụ flashy chair flashy motor flashy this one everybody were format pụta nke were ego nye mmadụ tere akwue onye a mere m nke a m ji bụrụ ọgaranya nenụ ndị bụ ọgaranya ndị- ma ndị ọkada ndị agụụ na-agụ hungry people sapa onye na-eribe two square meal na bitcoins asịkwa ọ gịnị bute unu ji ezuzu ezuzu ọgịnị bute unu ji akpali onwe unu mkpali ọgịnị bute unu ama akwanyere omenala igbo ugwu ọgịnị mere unu enwerọzi ifele na unu nwe ụmụ na unu nwe nwa unu nwe nwa ọtụ maka na madam nwaanyị na Atiba University m pụta na m gbanye camera na-ezuzu ezuzu ọ pụtara na school ndị school asị daddy look at look at what your daddy is doing on Facebook ọ bụrụ iji ifele unu amakwa na unu nwe backbone unu nwe legacy unu enwekwa na unu nwee ife m na-echu niile na nwa unu ya-agba okorobịa gbaa agbọghọbịa wee jee ịnụ di jee mba ọzọ a na-enwezikweli second thought na ọlụ dibịa Facebook anyị a etinye m dibịa na Facebook onye na-agụ agụrụ ọfịa bụ efu adịka m anụ ife mere na adị m apụta social media every time na a na m alụ ọlụ oyibo I'm a government official worker. You know what? So I'm very busy with my government work. ọlụ dibịa m na-alụ kịta bụ na ị bịa mụ na gị fụ anyị akpa ọ dabara anyị anyị alụ ọrụ ọrụ ya bịa nye ekele ọrụ ọrụ ya gasị ikele ọgbama ndị je ụlọ ọgwụ dịrị ndụ o nwe ndị je ụlọ ọgwụ nwa anwụ life ka m na-agwa gị o nwe ndị je ụlọ ọgwụ megide nwụrụ ya bụ doctor mba ọ gịnị mere unu chọ ka ọ bụrụ by fire by force na unu ya-ewu ị chọ iwu ewu you want to reign ị chọ ka ị dị ka Chi Marine ị chọ ka ị dị ka onye nke a dịgodu ka onwe gị dịgodu ka onwe gị mezigodu onwe gị emezi so ife m chọ ịgwa unu Okongwu dibịa ị peka mụwa ịkpọ gị afa you are a small boy you are a small boy mba ya ịta arụ n'okwu m ayaya kpọpụta m okwu n'ile a ayaya o nwe format ị na-ewepụta castigo magic ka unu na-emezi na social media i weta kettle ị sị na i ji kettle esi rice i ji kettle esi agwa plastic that is American wonder magic e me na afịa ka unu na-emezi kịta na social media oge anyị pe mpe anyị je afịa mụrụ m eme m magic a andị mma mụrụ ya ibebe m ntiri ife na mmiri i jee wụọ arụ ị wụsị arụ mma ka ya ọgwụ awele ị naba nke ma ọ dịrị gị mma ị bịa ọ dịrọ gị mma go to hell ịsụkwa i jee gwa ndị mmadụ na ọ scam amụmị nke a scam mgbe nna igwe nna anyị ọkwụnwe ndị mmiri hụ ndị mere nye m ego nwere mkpọtakwa efi ọ bụrọ ọrụ niile dibịa lụrụ na-apass ọ bụrọ ekpere ndị ekpere ụnụ ka na-abụ good some bụ fail some bụ pass so o mere ibe anyị ekwe ọrụ ya gasị ike na ọ bụrọ do or die anyị akwụrọ ya ụdọ ọ competition ka unu na-eme and since Facebook nke ọgbara ọfụ anyị pụtazi oge mbụ anyị nọkwa na Facebook ma mmiri enwughị anyị nọkwa kam kịta unu apụtago bulu magic pụta onye kọzie akpụkpọ ụkwụ moje magic ikuku enweta magic ikuku ka o si esi akwa ọ isi akwa n'ọkụ ga-eme inwe ego ọ itinye rice na na mkpụ- mkpụ ikponye matches ikponye bịa ka m kpọzie afa unu jcn bịa take time ọkwara na onwe unu na social media chimari ndapụsị unu take your time unu fọm meji gbara unu missile unu emebi omenala unu emebikwa afa anyị na Facebook kwanyere onwe unu ugwu ọ bụkwa niile ka na-akọta na Facebook ọ bụkwa niile ka na-akọta na Facebook onye comment nonsense m block ya nọ ka m ife ndị ala ka eri ka m block ewu a mba na anyị ọ bụrụ ndị na-akọta na Facebook ebido iweta iweta matches weta needle tinye n'ụmụ bottle isi agagharị ma nke a bụ magic onye nye ya ego iwere inwewe ego ị na-eme ife ndị a iji enwe ego iji enwe ego na adịghị unu na-ezuzu ya ife na-ezuzu ya unu weta matches unu weta komkom etinyere n'ọkụ were ife na plastic tinye n'elu ọkụ sị na ọ ma melt emelt is that the work you're talking about how can those magic be betterment of someone's life na ịgwọrọ mmadụ ọgwụ na ọgwụ alụrụ ọrụ nke a dịgoro iche life na ịgwọrọ mmadụ ọgwụ na ọgwụ alụrụ ọrụ nke a dị iche nke a dị iche ịgwọrọ mmadụ ọgwụ na ọgwụ alụrụ ọrụ dị iche than ịbịa weli plastik adị m disappointed abịa m yesterday night wee kiribe page ayaya kiribe page okongo fụ the promotion fụ ka o si aga nke na mmadụ kpa nkata ife unu eme ka unu sịkpa ikwe mmadụ nkwa moto ibunye onye a moto dị mma after all mere ya advert gbatara ya ego ịga ife dịtegoro na mmadụ mere ya advert than na ngwa mere onwe ya advert na mmadụ ji kwechiri kwụọ ụdọ maka ya bụrụ nwa ajụ afọ na ya akwụgbu the boy na ya eme ya nke the boy na nwa bụrụkwa efu ka ọ na obele nwa ka ọ bụ uche ezurọ ezu ọ na-agba ọnụ kpata kpata kpata kpata kpata na-agba ọ mara ekwu okwu ọ jụrụzi ya ase ndị na-ekwu okwu ka esi ekwute adị m disappointed unu makwa nke nnukwu mmụọ nọkwa na be m ịfụ ha ihe nke nwa chukwu nye m m na-emetala ya m amago m tais ụfọdụ dị imefu a na-eme n'ala ka ọ kwụọ ụgwọ

na ụmụ ife ndị a na-ewute m disappointment ndị na ụmụ ife ndị a na-ekpo m mmadụ bute Mercedes ka m gọzielụ ya na o go moto asị nwa be m mana m ma mgbanye na Facebook m gbanye na Facebook unu emego Facebook ọ dịzia useless

so biko onye mara ya ya tag ya sị ya biko ya obi ata some things ọ na-eme na social media ya nwazikwa na awa post ole anyị ka ọ bụ gị ime ịma bụ arụ ụmụ mmadụ m gị na-ajụ ajụjụ ọnwụ nwunye m kwala m live video esụta nka kwana nonsense so kwado na kamera m ma nke bụ na kamera so ife m ji ekwu ya bụrụ kwalụ m na phone ife na akpara m I like background ị na-egwu so ngwa na ya ka m gosi Mercedes wọ na na ebe ka Mercedes bụ nke akwa akwa moto akwa akwa nke a bụ ihu alụsị akwa na ihu alụsị n'ebe na chima red

ọtara arụ bụ alụsị m enwere ife so adị m eme pụta social media na-asị ka m wee mee magic m were pot tinye n'ọkụ ka ọ were ego ị na-ewere pot tinye n'ọkụ were ego ị nwee ego ị na-achọ client ọghị onye nwe ga-apụta Facebook onye nwe ga-apụta Facebook we came there to hustle a na-achọ client ya mee e ji pụta Facebook asị onye bụla bịara Facebook na-eme advert ka ọ nweta client okay a lee epụtara isi na-eme mmadụ abụlụ ọgaranya wete ewu na ọkụkọ onye ọbụla nọ nkịtị ga-achọ ife ọ ya-alụ wee nwee ego nke chọrọ ife ọ ya-alụ nwee problem ị na-atụgoro ọrụ atụ na ị nwerọ data kee ife ị ya-atụzi ị na-alụ yahoo na ị nwerọ data kedu onye ị ya-atụzi ka ị ga-eji tụọ ọrụ a ọ bụ akwụ- ọ bụ pigeon ka ị ga-eji mee ya ka ọ bụ ewu ka ọ bụ ọkụkọ Mm-mm. a na-eme ife ife eyie ife onye na-eje ịsa arụ ga-etinye ncha na sponge wee saa na-asapụ unyi nọ ya mee e ji megide mee Maclean eji asacha eze ị tinye Maclean na brush wee megide sacha eze ọfụma sagbuo ya mgbe ị kwuo okwu eze ya ama na-esi isi mana ịnwe mouth odour enwego mouth odour onye ga-abụlụ ụbịam ga-abụlụ ụbịam there's no side talk bịa chọọ m okwu n'ebe na ọkụ ahụ n'ebe ọkịta ị na-eke ya akpa akpa onye ọbụla niile nwe mouth odour ọ sọ ya kpụọ paste one dozen of paste n'ọnụ eze ya ga na-esi isi onye ya bụ ụbịam ọ sọkwa ya je ụnọ ụka ekpere ọ sọ ya jebe dibịa ị ga-abụlụ ụbịam ọ chukwu ka ọgaranya si n'aka na a na-agwọ ọgwụ na a na-ebunye power na a na-ebunye low power na a na-ebunye low key chukwu sịrị na eyi ebunye low power ama ndị power ama ndị ma alụsị nọ n'ebe kata ma chukwu mana mmụọ hafụrụ agụ nọ onye mgbe m ji ihe nsi na na m ga na-alụ ọrụ omenala m wee na-ejekwa ọrụ oyibo so na ka ọnwa gwụ a kwụọ m ụgwọ nwetachi ọsa mụ na ụmụazị m na ọ bụrọzi ka m chere client ka bịa wetara m ewu na ọkụ anụ gụọ m enwere m ego igbu efi sị nwunye m na-eje afịa betara m anụ a na-ebeta anụ n'afịa mbụ ana m eribu anụ ebeta n'afịa mbụ mma mbịakọta anụ a welizie nọ ha malụ dibia chebirizie efi na efi na ọkụ mmadụ ka m gata tata anụ is impossible so everybody need ịfix onwe ya n'ife ọ ya-eme ya abalụ ya ulu everybody need ịfix onwe ya ife ọ ya-eme ya abalụ ya ulu bagide phone a ya arrange ife ga-eji fita mmiri ya dị n'ebe a gwara tapụsara m mmiri a mba bido ọrụ esigoro m nzu gbunye bonnet moto ya nke ma gbunye bonnet moto ozugbo ozugbo mmadụ bute moto mana mma ngosi ya na Facebook a na-ebute moto a na-ebe ya alụsị ụlọ mana mma ngosi ya because ngosi ya unu emebigo omenala ọ dịzi ya na everybody bụ fake ma ndị bụ real ma bụzikwa nonsense so ọ kasị mma na internet ezozie ezo ifele emebego onye ọbụla bikonu gwalụnụ m Ayaya Nando na asị m ya ya zozie some ọlụ ya ezo na Facebook na mpa mmadụ ka ọ bụ ọ sọsị anyị ncha m ma sị na ọ sọrọ m mana mma mkpali ya mana ọ ndụmọdụ ka m wee du ya Okongwu dibịa ebe ọ bụla niile nọ nọsie ike mmadụ ama mgbu nọọ ifiti onwe ike ịfụ n'ime ya anyị clear the air na na okwenye nkwa moto bunye ya taiwan taiwan o bunye man a dibịa ọ bụ na ọ dịrọ ije lee ya ile ya na mgbuka iwele ego ya chọọ ife ga-eje lụ chọọ na ifuru ya alụ na nkịta dịrọ mmụọ nịnọ agụ bute nkịta ibute mana ji afọ okwu fake arrange kpụrụ ndị mmadụ ọjọọ na nkịta agwọrọ m ya ọgwụ m je kpọta ndị ọkada nyewe ego ngwa bịa melụ m testimony ego m ga-eji wee golu indomie wee rie nwere akpọ onye mmadụ wee nyebe ego mere m na na ebe m na-alụ bụ highest onye bụ highest na highest n'ebe our maker is the highest chukwu okike abịama omnipotent ọ ya ka ịnụ ka ahụ na ọ bụ na-arụsa gị onwe gị eje ụka onye bụla na-eche na chukwu adịghị ọ bụ bastard there is God chukwu dị ọ chukwu dị debe ndụ anyị na-eme ife omenala maka ọfịa ma anyị ama na ọ bụrụ ife agbapụta agbapụta na ọ bụrụ anyị emerọ anyị enwe problem asịrọ m nwa m na-eje ụka ejekwana ụka asịkwa m nwa m ga-eje ụka ejekwana ụka nna ukwu unu bịa dịwara m ụmụazị na onye m nwa dị n'ọkọ si adị go to the world and multiply ọfịa mgbugo gwọ gwọ wale m ụmụazị na mpa fa na live video wa baa na room fa fa jee na small parlour kiribe ọkụ karị ọnyụgo ọkụ anyụgo ngwa agbara akwụna parlour wa chọọ ife ọ ga-eme ọ gụba akwụkwọ ọ bụrọ mmadụ niine na be ya bụ dibia ọ bụ ofu onye ofu onye bụrụ dibia ndị ọzọ abụrụ minister ama ntọ na ịta ọjị yes na atagidego m ọjị be nakọta adịmala ụzọ ụlọ abalị nicotine abalị lo mụrụ anya asị nwa na-eke ya akpa akpa ka onye nche So many people na-enwe problem because of the way they misunderstand tradition. Omenala bụ na omenala ga-enye ya ego. Omenala abụrọ ga-enye ya ego. Unu na-imitate mmadụ ndị dibịa kịta alaka ụnụ na-aya na Facebook. People are imitating maka na Akwa Ọkụkọ lụsị duplex ịbụa ọtata lụọ hotel ppp everybody amakpu na akwawo akwawo ndị dibịa na-atụtụkwa imitate the boy onye chukwu tụ na ya-abụ ọgaranya ya-abụ ọgaranya ọ sọkwa ya iti akụ ọ sọkwa ya ibulu rock n'isi bịa ya asịsị chukwu sị na Akwa ga-alụ 300 building n'ụwa igbo chịkọrọ ya anyị ngị na-eche ka i soro ya mefu ome ị ya-awụji ụkwụ maka ọ bụ sị oke soro ngwere maa mmiri ọ kọọ oke ọ kọọ ngwere ọ ya-akọ oke ijizi unu ji anya ukwu unu ndị na-ekponye na bịa aga ka anya kene gị ịfụsị ihu na camera obi adịghị ọwa mma ọ ga-asị nwata anụnwa ọka igbuo iburu alụsị mana the boy na nwa bụ small boy ọ bụ forty years small boy under age ka ọ bụ to me now ọ mụ abụ mpa unu is a small boy chukwu menyere ya bụrụ ọnwụ ndị a nọ menyere ya chukwu wee sel gbazi ya ife niile wee gbalụzi ya o wee bịazie wee bịazie bịa o wee bịazie nọ ụmụaka niile ma ndị mpa mmadụ mpa mmadụ niile nọ na dibịa niile ewepụtazi kponyezie kponye jebezie be ya Akwa Ọkụkọ abịa m ka m kene gị akpụtara gị efi ka ị bịara m occasion ọ bịazi ọ bụ one million naira nke na na-amanye a na-asị ee kedu ka o si nwee ego anụnwa ọ gaji ikiti ya na Facebook

o mebere o mebere ma chi ekweghị ọ bụrọ mmadụ niine ya-alụ duplex ọ bụrọ mmadụ niine ya-alụ hotel na dibịa zuonụ ike unu egbu onwe unu onye na-ayị ala a kedu onye bụ that mad person na-emezi nke a onye ọ carpenter

mana ị mara ndị adị na-asị gị I like you asị ndị a bụ ndị si na aja competition ka anọ ya ma ebe m nọ kịta enwerọ m visitor enwerọ m ọyị anọrọ m na club nke ndị anọdụ ogboni ebe m nọ kịta bụ sọ mụ na alụsị ya iji na ntagbu a ịchọọ m okwu ntọ ya alụsị kasị ike egburu m ya egbu m mfenye ya fene ịlụ m alụrụ ụlọ tutu sa involve ọ bụrụ nke m mere nke m mere amakọrọ m atụrụ ewu na ọkụ adị ebe m bere isi nwa ewu nka m bere isi nwa mkpụrụ ife a ịtọ a mba ụfọdụ ndị ga-eje gote efi efi efi credit si na mere thanksgiving ụfọdụ ebute moto mmadụ na aka na aka gịnị ka ọ na-akpọ ndị a na-ere moto car stand jụwa na-akpọ dị ya car stand ị mara nwa ejerube car stand a na-akpọ m butere moto na yard ejere car stand jee bute moto sị onye nwe moto biko ka m mee video with moto ka m sịwa na mmadụ butere moto ka ndị mmadụ wee na-afụ ka ndị mmadụ bu ọsọ wee na-abịa na m ga-ebunye fa ike ife ndị a bụ ọlụ ka a na-atụ ọlụ ka a na-atụ ọ bụrọ ọgwụ ka a na-agwọ ọlụ ka a na-atụ atụọ ya daa ife ndị a bụ show treasure dibịa ọbụla niile na-apụta na-agosi ego na Facebook kwụsị ya na ị nwere ego ogbenye na-enye nsogbu you are a foolish person anyịla ka ị na anyị ndị nwe ego adịghị apụta Facebook akọta uwe weta ego mee ọlụ gị lụọ ọlụ gị baa n'ụlọ onye bụ ikere ego a onye ma o ji anya ụgwọ ọnwụ kwụsịghị m ụgwọ m okay ya anọ live video ga anụsa ya ajọ nkọ mba Facebook biko ọ ga-ezekọrọ anyị mmemme show anọ live video ife ọbụla ị fụ na Facebook kịta bụ dị fake ngwa mmadụ bute moto kịta fọta fọ ịsị alụsị na ọ gote moto mpụta nsị m mee video nsị ah, nwa be m egotego moto nwa be m be gị ọ nwa be m ka ọ bụ ọ nwa mpa idoge papa ọmụpụ nwa be onye ọ client m lụrụ ọrụ nweta ego o mee business nke ya nweta ego chukwu enye ego wee jee go moto moto bụ mkpa ya o nye m nke m njide ntinye na akpa mpụta Facebook ngosibe unu ya ama ngosi ya gị- ngosi ya ka ime m gị ihe ọma ego echi ngosi ya ka Facebook ị kpọọ m ele afịa afọrọ agụ ara dịra nwa m chọrọ m 20,000 mm, m mezu ya adị m stingy ka Peter Obi stingy man ka m bụ agaghị m agosi unu shegbam onye nye m nzogbuo ya ọfụma kedosie ya ife wele aka odo kpuchie ya mara ma nụrụ isi ya ka m beko mba ngosizi unu ya ka unu sị m na unu nwe mkpa etinye na abasị m n'ụlọ ego mma mme ana m ezo ezo nwegoro ego na account bịa ifeọma ei ụmụ m anya saalụ m ụbọchị bịa biko jekwala m mmadụ abalị ma ike ejekwa m maka anọ live video achọrọ m ịmụ ụmụ chi nne mana nke kịta azụ egwu abago m n'anya tiwa biko ọ pụwa n'ebe e wee weli m n'ọfọmantị wee na-atụ nwa Igbo ọ ka m si bido ọrụ dibịa na Facebook oge izizi ọkwa m bupụta unu na Facebook agwa m ihe unu na-eme na akpọrọ ọfịa fụrụ agụ unu ya na-eji ji fele you must recognize afọ na Facebook bụrụ dibịa you must recognize me mụwa abụgoro settle ọzọkwa bụrụ big man ihe ọfịa Facebook ma e fepụta taa ị ga-asị m ọfịa fụrụ agụ am loyal cos ọ mụ tinye kamera na Facebook asị m e nwee ike ịka m nwee ego mana ị ga-enye m that respect na ọ mụwa bụ diọkpa ya bụ okenye obodo ọ mụnwa bụ bute ọfọ na Facebook so mana ụnụ bịa na-emezi ka ụnụ mme m na mba ọfịa fụrụ agụ o nwere nke na-eti ọdịna nke a na-akpọ sị Apama na-eme music o nwere ike iti egwu bịa na- bịa na nke ya sị ya ka o tie ọ sị na ọfịa fụrụ agụ adị ewuzi m sị ya na nke nwaanyị ma nwuzikwa ịdị ọtụ ka ị bụ les na ọnwụ m sị ya mụwa ka ị sị na mụ adị m ewuzi mmadụ bịa studio gị sị ka o tiere egwu ụda afa m o tinye afa m n'egwu ị sị ya mba etikwana afa m mụnwa na adị m ewuzi na afa ndị ọ ga-akpọ ka ọ ga-ebunye moto ọga studio ya ya anụ onye na mụwa adị ewuzi your studio will end and the watch studio ga end cos ị sị na mmadụ ibutu mmadụ n'ala chukwu ya ebutukwa ya n'ala onye ji mmadụ n'ana ji onwe ya ị nọdụ jide mmadụ ibe n'ana na-azụ onye anwụfe onye ameghị imebi onye ahụ chukwu ya emebi simple as ọ ka mma ife gara ibidobe ọrụ ya nwayọ ọdịda mmadụ ka ị na-asị na onye a ga-emebi na onye a adago adago m ị na-apụ ala I never daa adarọ m akụ m n'egwu na ọ na-arụzụzi m ezo maka na ndị akastigo dị ihu ọrụ akastigo ihu ọrụ na dibia na Facebook m were nwayọọ naa azụ gbalata torch m dim my light hapụzie ndị mmadụ ka unu mebezie yes then we focus on a political ambition m ịbụ governor in future ka m gwa unu plan m cos unu na-agwọ ọgwụ nwee ife unu ga na-eme ka unu na-eme na mụwa anọwa n'Asaba ma nkwe ya ka m ji bunye ya mma n'aka oke gbusi onwe ya m eweta ọpịa ịgwago bụ mma nke bụ justice m ị na-eje court ndị court na-ekpuchi anya nye nwaanyị mma nke a ekpu m nke anya bunye ya mma were anya gburibewe o wee bụrụ na mụnwa just nọba n'ụlọ ka m wee nwee ike eme politics m the way m si chọọ ime ya on code na ọ bụrụ na ala adị ayịzi mmadụ ka ọ malụ ka ọ ga-esi package iru ọrụ pụta Facebook na mụnwa were ife niile zozie si na bling bling ngwa mpụta na-alụ 35 building na Asaba mpụta na ndị tenant house m mụ nwe nke gị gbasara ya na Facebook na enwe m ụlọ is it your business is it o nwe ife gbasara mmadụ ama mụ na ngị nwa nwe ngị nwa na-agwa na enwe m nke m ama mụ na i nwe eh, I'm talking I don't like side talking if I'm doing live video please bịa nke a bụ onye kpụtara nke ọ bụ nke e tinyere ego ụnyaahụ jee n'ụlọ arụsị ka i je mee ekpere sọ iwu ahụ ụtọ ngwa i bu slippers gị black nke ejina black na bebe anọ m a-like black abụ m onye ọka ọtụ white ka m na like ma colour ọzọ black bụ otu o si wee bụrụ ya mmadụ ga-afụ otu ọnọkọta nwe ndị gasị achọ ije ọzọ aje ndị achọ ịma arị nta ndụ mba fake fake ọkọ mmadụ bute moto when ka a lụrụ ya ọrụ ngị nwa kwuo n'ebe anyị nọ Eh, when last month ị nwetara ego Ọkụ nwet- kwụsie okwu ike nụ ị nwetara ọsụkụnra ndị be ọntị na-enwetasi ego kwụnwe ndị na-enweta ọkwa kwụnwe ndị nweta ni ọ nwayọ nwa ebe ọrụ ndị mmadụ lụrụ ka mmadụ na pass life ọ kasị ebekwa onye dị n'ọcha ndị gị nwa asị ka ọ sị mana m enwe ndidi nweta nke ya mana ife na-egbu mmadụ na-eje ebe eje ebe ibukọba mmụọ niile akata ichiri ihe ebe ala were nụ nwayọ onye mmadụ nọdịrị wọle mma ya bịa Oga I never get money come here come pray i mee ekpere eme agọkpọrọ enyi agbana ọsọ o nwe onye chukwu ga-abụ mmadụ ga-abụ mmadụ avadị igbuo mmadụ mmadụ ama egbu yi ọ nwayọ nwayọ weli ya nwayọ how many years ka mmadụ dịgoro before onye erute 30 years 40 years chukwu ga-eme ihe o ji bụrụ chukwu mana kụba aka ya otu o si wee bụrụ ya nwaanyị m ga-ekwu is that so many people bụ ọdịda mmadụ ka a na-achọ ọdịda mmadụ inwe anwa chọ ka i ligo elu wute mmadụ onye a ga-ada ọjọ ya ada onye kwa yi na azụ arụ ga na-afịa ụfụ okongwu dibịa ibupeka mmụọ ị kpọ ya afa mana nwa ngedikpọ ya afa m nọ ndị na ọ bụgo m nọọ na ị bụ onye Igbo bụrụ onye Okija ị ma na nwunye m nke mbụ bụ onye Okija ọgọ m ka ị bụ mana just na ọ gba yi nkịtị ka ị na-akafe agharị cause na ama m na ị marọ ife ị na-eme agwụ na-enye yi nsogbu you have a problem you are seeking for agwụ agwụlistic oyibo ka m sụrụ ya kịta ọ bịara asụ oke oyibo oyibo ndị ọrụ oyibo onye nne bụ oyibo oyibo okongwu dibịa ịtaka arụ agụ uche igbu iri ji manya ya dịrọ onye mma na ahụ ịbụ e, ọgajik onye ekwu okwu okwu wee buru ya moto gbapụ ọsọ ọ nalịwa ego ọchịtie oge ebe ka o si ọ bụrụ onye Okija alụ m n'onye ọkịja ahụ ngwa ụnụ mmadụ ebe o si mana onye anambra m onye na-anụ nwaanyị anambra bụ ọgọ ndị anambra o so so biko nụ si gwara m nwata a ya debezi ọnụ ya nwayọ Ayaya alụsị ịtụ ya ngị na ndị papa a gbara ahụ ọtọ gị pụta Facebook ife ndị abụọ suppose ife suppose ime the boy maka the boy nga the boy emego ọ bụ na ihe a ngị na onye emere na Facebook imetọ m nweta ya nruo ya alụsị nke a dị mana ọ bụrụ na mụ na ngị na mmadụ emekọgo ife onye akpatagoro client ngị na-eme business unu ekwe onwe ụnụ nkwa mana enwe misunderstanding onye a abịarọ bịakwute yi nke ụnụ kpaalụ kpaalụ kpọọ ya na phone ị ma na ịkpọ mmadụ na phone onye pickirọ call yi one week two weeks iwe gara ewe yi ọ ndị Okongwu mee nke o ji bụrụ nwata anyị ga-eme nke iji bụrụ okenye ma anyị call ndị mmadụ o nwe ndị malụ ya nye m nye m Michael nye m power bank dị ife o nwe ndị malụ ya o nwe ndị malụ Ayaya o nwe ndị malụ Okongwu ike akpọ ndị a niile akpọ the boy to order ọma ngo na anụnwa mana imego ya na ọ dị viral ọ dị ka onye na-apụ ala bịa na ebe ị na-asa arụ kporo akwa gị ị chụbe ọsọ gbara ọtọ ngụ na na-agba ya ala itolu gị ayịba ala ebe chọpụtara ije just were nnọọ nwayọọ retrieve your step biko na onye ọbụla nne nnọkọ n'ụwa na okwetụla nwa beghị ya papa nke papa nke nnukwu mgbe ọsọ kọrọ ekele mana nke a na ọdịkọ nke a nke okwu ọ na-ebe ka ọ dị so bikonu biko bikonu biko onye mara ya je gwa ya si ya biko ya butuo mmụọ ya Ayaya ewezina iwe then kwụsịzi ya hold on hold on it's not working ma ọ ịsọ were ife ajide ke ọ na ife onwe ọkụ ngwụ n'ebe a kịta ọ gafụgo m ọkụ mana ọ dịghị cord ka o si ụdị cord ọzọ jide ya ma twenty percent ka m nwere so onye ma ya ya gwa ya ya butuo video ndị post nke ikpeazụ ọlụka ọ cast video ndị abụrọ ndị nwe ego ndị ata arụ they are slim they are slim they are slim biko unu emeteti this boy na-akpọ akwa ụna mụọ ndị ọba ọba na obosi obo obo nna na ọba Fear, if you no fear those people, you go know say them be baba, them get brain, born with brain. Uh-huh. Even the rugged, you learn by see a pempe. Unu solo, oke solo ngwele ma mmiri. Mmiri kọ ngwele. Ọ ya-akọ oke. Hmm. O nwe ife a na-akpọ bụ guy, onye ama ọbụlụ guy man, na onye ama ọbụlụ mugu na-amụ amụ n'aka mmadụ. Onye eti eti etigo. Ụwa bụ turn by turn, onye ọzọ na-apụtakwa echi owu. anyị makwa another upcoming dibia na-apụtakwa ọzọ echi ọ ka nọkwa n'azụ na-awarm up na-awarm up ọ pụtakọta ngọtụ anyị ngọtụ anyị thirty hotel at spot ebe m na-agbakwa daa everybody ebele ebelu mana mụnwa nweta my first money as onye ebu na egwu na-atụ machọ m ịbụ ogbugbenyi m wee tinye business house ọgalalọrọkwa na-akpọ m Ayaya Ayaya m wee tinye business house wee bụrụ ya m so biko nke ọbụla onye na-eme ọ bụrọ nke ị na-eme ka onye ọzọ ga-emenụ biko nụ Ayaya mmasị gị cancel akọs ịkọs kọs ọ bụla na-akọs n'isi the boy gị na the boy erikogo the boy bụ your boy according n'ọnwụnwe like according to ife gwa m nya na phone n'ọnwụnwe like tasị biko ayịyọ m na-ayọ next thing ọzọ gị na mmadụ ga na-emezi on social media ị ga-adị careful maka na ịmara ya Facebook ịpụtasị ya Facebook Facebook na-ebugo mmadụ na-ebutu mmadụ o butuo ya ọ ga-adị nụ brrr ka coins kra onye ada ahụ Facebook ga-ebugide gị bugide gị ọ na-ahype gị the highest powerful man the highest person ụbọchị a ya-awụ gị n'anị ee eh? ife niile a na-asị powerful man ya agba ọsọ they will all leave you ma ndị na-abịa be gị ị na-enye mmanya ma ndị na-abịa ata anụ ma ndị ị na-enye ego ma ndị na-akpọ your boys ga-ebitụrụ enyi obi ike ma mara obi onye ọzọ obi mmadụ bụ the deadly obi dị aghụghọ obi dị mma obi dị njọ ọ bụ ma ndị na-amụrụ ya amụ like ọ bụ ma ndị na-comment na platform ị like some people are here na-abụ enemy otu ịmara ndị mbụ a na-ekiri m ka ọ mara nke m ga-asị kwasị na-asị ngwa ka chukwu kpọọ wa ọkụ ndị ilo m anaghị atụ unu nta nchagbu ga-egbu unu ọ dịka ọ bịago nchagbu ga-egbu unu ncha ị ma ị ma alụsị m bụ ihe eji na nchagbu ogbu ọkwala akụ Ehe, alụsị mbụ onye ọbụla na-abụ onye Ọmambala onye Agụleri Ụmụleri ee, Igala unu ma alụsị mbụ ite ọ- ite- ite ọ- ite ọgwarị unu ma alụsị mbụ alụsị m bụdị o nwere NAFDAC number ụwa niine ma alụsị ya mmiri enwe ilo ma alụsị ya ị jụọ ya ga-agwa unu Ayaya nwụrụ ma alụsị ya aka akpa alụsị bụ ihe eji na nchagbu ogbu ọkwala akụ onye o gburu o buru ibu ya m na-agwọ ajọ ọgwụ ga-egbu mụnwa ọ bụla dị ngwa ga-egbu m nne m pụta na nwere ihe ife dị black nye mmadụ ya na ọ dị white alụsị ga-apịagbu mụnwa ma m ji alụsị agwọ wayo ma m jiri agwọ wayo ọ bụrụ na mmadụ ife dị na amụrụ m nsọ I get rules and regulation mana ị chọ m okwu m ga-atụ ya arụsị mana nwere ọma mgbu ya egbu ọkpa ya ya akpa ya na-akpa ya mmadụ ọ na mmadụ n'iyi kwa na-akpụ ahụ ọ na mmadụ n'iyi ọ na mmadụ n'iyi so wee bụrụ ya na-ekesi ekpi ebe a ife kesi ekpi ya na-awa ọchị Edekwara ya n'azụ o. Ịfụ ka esi ekpe ya ebe a. Mhm. Ịfụ ya. Anyị nwere ka esi ekpe alụsị anyị. Ihe eji na nchagbu. Ọnụ onye amụsụ n'iyi. Ayaya Nando. Okongwu dibịa unu nwe vidiyo ahụ. Ndị dibịa ga-apụta Facebook akọsi ego kwụsịnụ ya bikonu ọ dịrọ mma. Ọ bụ mma ndị na Facebook na like unu. Ndị na Facebook enemy unu na watch unu ndị ilo na watch unu ndị na-achọ ọdịda unu. Zoonu ego unu ezo. Onye nwe ego ya zoo ya ezo. zoo ego ya ezo na ego adị ekwuru okwu ị nwere ego onye nwe ego na-akọsị ego ogbenye na-eme mkpọtụ money miss road ama m na m ga-abụ ọgaranya ee chukwu chukwu ezie m ego wa ị naghị afụ ha mbanụ unu agbanya azamọ nke na anụ ka ị ma nke mara nke ọzọ ego adịghị ekwuru okwu money does not talk Central Bank does not make noise. It's only UBA and First Bank you see them carry money that will be blowing siren. Wah, wah, wah, wah, wah. Central Bank bulu ego nwa ya mmanụ ọya nụ gbum gbum a na-apụ. Ah, anyị alụghị alụgo na alụsịnụ mmụọ na-eti onwe ya nne nwaanyị bụ agba ogiri. hmm, oji agụ eje na-enye anụ agụ na-ebido ya eferi na nzuzo hmm? alụsị alụkwụsị banyeza n'ime ụkwafụ banye ụfụ banyeza n'ime ka imebe ekpere Michael ọ kpụrụ ewu ekpụrụ eburu ebe a n'ime ozugbo ozugbo ka o sela ọkụ oya everybody march ịma na ebi ọlụ ngị ọnụ nwe ebe onibe akwụkwọ n'ime ngị nwa ịpụta masị banye n'ime everybody bịa ngị onwe agbakọ gị banye n'ime penta chọkwa wee yo saịtị ebeghị ihe jere abịa mọtụ n'outside ụnụ nọ outside ya na ahịa ya ala so bikonụ gwaranụ Ayaya ya baa n'ụlọ ya zoo onwe ezo ya zozie onwe ezo n'ife ndị ọ na-ekwu ya na ụmụazị adọrọ ndị dị na-achịgharị m nke ya gbaa nkịtị ndị na-atụ alụsị ụmụ nwoke ndị mpa mmadụ ahụ ụnụ ajụkwa ajụjụ mmadụ naabụ a ife na-ese okwu na ma ọ bụrụ gbara ahụ ọtọ betu obere nwa alụsị ka unu gbuo ya akwụ si eme ọkwa mmadụ na-abụ nna na nwa ọ bụ na ngị bụ mpa mmadụ a na ebe a ndị isi isi ọcha arụsị ebe a ụnụ kpọrọ this boy na phone si na unu nye ya soso time ya bịa ka ụnụ kpalụ wa naabụ udo ọkara mmadụ na ife na-emebe onwe unu Ee, ọ kara mma ọ kara mma na mme- mmetọ mba ọfịa onye alụsị abụrọ ọfịa onye ọgwụ ọfịa onye alụsị abụrọ ọgwụ gbara eme m ife ọgwụ o, alụsị ka m na-eme ọgwụ gịnị banye m ngị nwanụ banye ka m bịa nwela ka m nwachi ya ọgwụ okongwu dibịa ebe banye asị na ọ ga-enye 250 every month onye o nyego once onye wa jere agwa ọ ka ji ya ụgwọ ọ ga-abalance ya ịkpọ ọ balance ya ya ụgwọ o ji ị nụgo o nwee ife ọbụla nọ mere ụna bodozie enu onye nwanne ome ibia nje ya yọọ mgbaghara ma ụwa dịrọ mma ise okwu ọ dị ewuzi onye arụ na-afụ ụfụ afụzi awara afụzi nye afụ biko nu biko nu ka udo dị ya udo chịa jee pack ụkwụ anyị ọnụ ezi ikuku ma dibịa niile nọ na asaba ma ndị nọ na yoruba ebe ma ndị nọ- ndị yoruba ma- ndị yoruba na-eme ife anyị na-eme ndị yoruba na-eme ife anyịnwa na-eme anyị mebigo omenala igbo anyị asaghị ya maka ego nke ụwa ọchịchọ ego ọchịchọ ego money anyị chelu duplex everybody want to do duplex duplex duplex na mercedes mmadụ wete mmadụ wete moto anụnwa fọ for ọgbakọ for dash you for blessing of his car mma bịakọsịbụ unu ya ka unu si na afọ eke na arenji mba mba dị m arenji o de ndị m arenji nụ na-arụsarụsị gbuo m ọra ka ndị were idu arenji make i do arenji make i go carry people come back and give testimony say you do work wey you no do make thunder fire be that very day but if i no do am everybody wey see my video for facebook say wetin i dey do no go get head my facebook name go kill am ọnkwụ mbụ ọnụ ka m na-abụ ka m banye jee n'ọrụ m now so biko na ụnụfụ ụnụfụ aya aya ọ na-ata gị ya ọ bịakọ n'otu chigechi mara ntị mpụ na-ekwu ya ewekwana iwe mana o wekwa iwe hmm. m wesa ndịrọkwa ị ma na mụ a bụ onye adviser ka m bụ special adviser to ndị dibịa publicly public publicity publicity media ndị dibịa kapịnta kịta kịta abịa ọrụ you travel carry my money go see your wife abi correct so biko nu biko nu gwa nụnụ mfa abịago m enyi

anyị achọrọ mgbada tara arụ anyị chọrọ mgbada ji ego chi wepụkwalụ anyị mgbada tara arụ anyị achọrọkwa mgbada tara arụ anyị chọrọ mgbada riju afọ ị chere na ọ dị easy ịtụ mgbada nata ya ife onye eze jesus parara

mana ama m na ndị mmadụ ụfọdụ achọrọ ọganiru ọfịa anyị ga-atụ ụnụ ndị amalọkụ ga-eme ụnụ n'anya yes this is my chi marine temple chief doctor the papa yeah chinelo daalụ ezigbo mmadụ yes i'm not coming to lagos please i don't like traveling sitting on the flight na-atụ m egwu flight has cra- a- a crash achọrọ m ịnwụ ka mmanụ ọsọ ndị dodge ndị mmadụ n'ụkwụ ka m nọ ọsọ bịa m gbaa ọsọ mana iji na abịa lagos ka m baa flight egwu dị flight bụ ike nkịta a dịwa akpọlile ya tụnye dibịa ka ọsọ flight ji kpọlile ike agwụgo m ị travel biko ka m zuo ka akabago m nka biko ruo ọ sị we are coming to Lagos with gịnị flight nsị gbazi na flight njezi enye ụsọ na flight ebe m na-eme onwe m njezi na-aga na egwu a na-abịa m dịgwu ndị mmadụ adị m afọ m bụ ibu njezi ije nye ose banye nọrọ na flight nwamịlị ka nawe nke mba m nwamịlị ana-akpa m n'edi obele ife ka m fụ ụbọchị ya ha o ya o mba mba mba ike adịrọ m ikpọ Holy Ghost fire na flight o nwe nke nga nọrọ ogbenye onye mara na flight oge a nọdị na-akụ ya ahụrụ akpa m ndie ndie ndie nsị hei anyị atụkwa na ekwensu nyụ ahụrụ ebe ọ ya-esikwa ndị a o mamịrị ya kpaa mkpa m nsị kee ife m meme onwe m na ka ihe njesi bido bịa sị na njụọ the person biko kee ebe bathroom toilet dị na flight a ọ sị m at the back nsị hei ya na m ya-agagide m n'ije gagide n'azụ nruzi ebe a bụrụ na ife flight ya na o nwe ebe kpaja kpaja ebe a nsi ebe a dapụ n'ana nsị mba nwere asọ tee n'otubo sị chineke nna ekwena ife ọjọọ m kedu ife njisikote nọ na achọ m ije travel wee banye flight na-ekokwa oge izi m na-abakwa ahụ oge mbanye n'ime ya egwu abịa m flight agbago enu gbago enu sị hey anwụọ m o, who send me who send me this kind journey ekpesigo ekpere nke kịta ndị nke ike gwụ nọ ma ike nyewa nzu eji oji da okay m wee sị ọkụ ụwa asị dị m wee pụta nnọọ dị nnọọ n'akụ m asị neighbour m onye mụ na ya nọ na seat nsị ya biko madam kedu ebe m ya-anyụ nsị ọ sị m down down nsị ya down down chaalị nsị ya biko down down anụwa ka ebe ma gwa he ka ọ bụ na nluzie ebe a flight shake-ikwa nụ m si na ebe a dapụ ọ sị m mba toilet dị ya ma nsị ya mara ọkwa ọnwụ na m ya-edi ife a were asọ tee n'otubo kwuchiri jụọ ọ fọ ka oge abịrị ya agwa ka anyị ga-ejelu ebe anyị na-aga ọ sị m 45 minutes na m ya-edinwu ife a ozugbo ndị anyị na-ebulutu na flight mgbapụ ọsọ hapụkwa akpa m ebe achọ ebe toilet dị ruo ozugbo chineke nna na-eme nna mala ya nụ tewu tewu ị ma ka nsị onye dibe si adị tewu tewu nsị heu ọ ka nsi je o nwe nke nna banyere ndị ahụrụ akpa m nsị na nke nyụ ahụrụ a kịta ọ bụlụ nsị nwere uche m shift ike m nrelease first bomb o mee ndị na flight na ebe na-ebibi anya nwere ya ma onye nyụ ahụrụ mụ akpa neri umara eme mụ asịkwa hụ nke ma ama m onye mere agbarala mmụọ erijugo atazigo m anụ ezi tazi anụ ebunu buru gbakpuo flight so wezi ndị a wezi nwunye m biko onye kpọọ m ọlụ ka m jee lụọ ọlụ ọlụ adịrị m ejerọzikwa travel ka m zuo ike mmadụ emegide ya so onwe ya na flight ọ bụrụ iji fele ọ ga news ebuo m na nwoke anyụgo nsị n'akwa so ejizi m uche anyị nke bụ na flight na-agbago nke flight na-achọ ka si hello put your seat belt life jacket is under the seat m sị eh seat belt m kiri the woman ka o si tinye nke m wee tinye nke m kpachawa afọ m bu ibu ọ tight ya m sị the woman please can you adjust this belt for me the woman ekiri m mụọ adjustara m m kpadi ya n'afọ m A sịzi m ọzọ, please when the flight want to land and this that off your phone nke phone na flight gba ama m phone agba m ọkụ n'aka egwu abịa m n'ahụ m were phone m tụpụ a sị m life jacket is under the seat when the thing want to happen m nee na seat m afụrọ life jacket m hmm, m sị na ha ife mara ndị a ga-ejekwa m nee anya na window ewe nso ana etego m sị hey flight akpọnye ihu elu kpọọ ihu jajajajajaja we are picking off picking off m sị Chi m o ọkanzide m wee were aka jide onye mụ na ya naabọ nọ sị ya na efuo m o efuo m o efuo m o ọ sị is balancing is balancing mee kpum kpum m sị m ọ kwa ọnwụ ọ kwa ọnwụ ọ kwa ọnwụ o boy flight pụsị gburududududududududududu ka ọ landị m nee anya ebe anyị na-achọ ịlandị o boy m sị hei Chi m nyoo anya na window afụzi m roof ndị mmadụ m sị m dapụkwara kee ebe m ma-adanye ọ na mmiri ka ọ n'enu roof ka ọ na forest bụkwara ya agwa m ịba ma dịkwa ndụ wee zie ebe life jacket na-adịrị ọdụ ebe ndị wepụta life jacket adịba na ife osela ọkụ m nara onye nke ya were ọkpọ sukpọọ ya anya m jide ozugbo m gwazi nwunye m next time m na-eje m pumpụa tube tube moto m tinye na akpa adịghị ama ama o mee m kee tube n'afọ m m land na mmiri ka o nwee ife ya-esave m m were tube a wee na-egwu agwara na aka m sịzi na m ma-abazi flight m nesi onwe m anya wee sị mba na afọ m bu ibu na m ma-eji ahụrụ nyụgbuo ndị a na flight ya n'ụwa m werezi uche wee na-ebi ụwa so a sịzi nwa bịa fụrụ aka come to Spain m sị ya Spain how many hours ọ sị m 9 hours sị ya mba adị m eje 9 hours 45 minutes ka m na-aba Lagos to um, Asaba aha ma Abuja mana nke Abuja na m ma-alagodu ọgwụ ụla wee banye flight ya bụ ka ụla wee atụ m n'ime flight anyị abụ ndị na-arahụ ụla ụla nkasi obi maka na ya chọrọ ịnwụ onwe bụ ya akarịta ọwaja jizọs wee dibịa a na-abụzi ekwesu ihere mee gị n'ụwa mụ agba nkịtị achọrọ ka ekwesu cheta ya na flight ya mgbe anyị bụ nkịtị taa biko nụ abụrụ na abụ adịrọ mma ịbụ na flight ihere mee gị ma gị ma ndị otu gị sị biko abụzịra biko nụ biko nụ ife ị ga na-abụrụ m bụ I surrender ntinye aka elu so I surrender o anyị ma na-ajụ driver mma njidi ọgwụ nke nji eji ọ mpụta nnọọ ndị ntụ aka aka n'ọnụ la aka aka ebe two shot ụlọ anya mmanya ba flight ejiri anya si aba flight o ọ dịrị izu ụmụnne m so webụla ya nke onye chi ya chiri ọzọ ọchị gbara ntepụ na-ekwu ọfịa nwanne ụlọ nwoke ọfịa bute bute ọfịa mmụọ na-eti onwe ya ụfọdụ njuju ka anyị ka nwoke anyị ụka ka anyị na-akara ebe a anọrọ ogologo akụkọ